nnọọ n'akara nke atọ site na mmekọrịta ọha mmadụ agbam mbọ nke ọha mmadụ bụzi ihe ga-enye aka ka nwata ahụ bụrụzie ihe o kwesịghị ịbụ n'ime akara aka nke ya bụ nwata Ihe a bụ mgbanwe nke akara aka, mpụnarị akara aka, maka o nwere echiche ndị be anyị na-eche na etu anyị hụrụ onwe anyị bụ etu ọ dị Chukwu mma. Ọ bụkwa na etu a ka anyị si ebi ndụ eri oge anyị nọ n'ụwa, nke mbụ na nke nnwale. Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ nke mbụ, ihe ị na-ekwu bụ eziokwu ma ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ izizi gị. mana n'ihi na mmadụ bịara kpọọ egwu zuru anyị dịka ụmụaka bidozie na-atọ ụzọ ahụ i wee na-ahụzi nwata ahụ ka ọ na-agazi ya bụ ụzọ ka a ga-asị na ọ bụ etu o kwesịrị isi na-aga etu i si ahụ nkịta ugbu a n'ụlọ ha nkịta ahụ chere n'uche ya na o kwesịrị ịnọdụ n'ụlọ ahụ mmadụ sị bụ nke ya ọtụtụ n'ime ha pụọ n'ezi o nweghị etu ha ga-esi adị ndụ n'ilo ha abụrụla ndị nwere nkwarụ ị na-ele ha ọ dịka ọ bụ akara aka ha ị kpọọ ya akara aka ha mana ihe a abụghị akara aka ha n'ihi na e nwere ohi bụ ntọala nke ndụ ị na-ahụta ha na-ebi nke ị na-akpọ akara aka ha Ohi ahụ bụ ya bụ ntọala. Ohi ahụ bụ ya bụ ntụgharị nke akara aka. Akara aka ahụ abịaghị ka ọ nọdụ na ntụgharị, ya bụ, ọ bụrụ na ntụgharị ahụ ga-eme, ọ bụghị ihe mmadụ ga-anọ n'ime ya, ọ bụ ebe okwu anyị na-aga. N'ihi na ndị be anyị nọ n'ime ntụgharị, n'uche na ndụ ha hụrụ onwe ha bụ ihe ọma. Ihe a bụkwa n'ụdọ. Ihe a bụ mkpọda na-amị amị. Ihe a bụ ịma jijiji ahaghị nhata nọ n'ime etu ndị be anyị si ahụ onwe ha. Ihe a bụkwanụ ihe na-emepụta nrụrụ aka dị n'ala anyị dịka ndị ojii niile. Ihe a bụ ịda ogbenye dị na be anyị dịka mkpokọta. Ihe a bụ ihe na-emezi ka ndị be anyị dịka mkpokọta nọdụ n'ime odibo maka chi anyị na-asị bụ onye mụpụtara anyị bịara hapụ ya bụ ndụ ka ọ bụrụzie n'eziokwu ndụ anyị dịka anyị na-ahụ onwe anyị bụ ndị ojii zuru ezu ihe a bụkwanụ ọrụ onye ogbu ọja ahụ ya mere ọ bụrụ na ị mepee anya gị mepee uche gị mepee obi gị ma mepekwa ndụ gị mmụọ gị o kwere omume na ndụ anyị hụrụ onwe anyị bụ asị bụ ihe a na-akpọ ahụmahụ na-eru ọnwụ nso Ọ bụ njem ịlọ ụwa. Ọ bụ mgbanwe ọdịda ndụ nyere ndị ojii. Ya mere, onye ahụ na-akụ ọja zuuru ụmụ anyị, zuuru ha, sachaa isi ha, ma zụọkwa ha. Ụfọdụ ka ha ji ịhụnanya wee zụọ, ebe ndị ọzọ bụ iwe na ọkụ mmụọ ka ha zụnyere ha bụ ndị ojii dị iche iche gụnyere nwoke ma nwaanyị rue na ha aghọọ ihe anyị na-ahụzi n'ihe onyonyo na-egosi ọtụtụ ọwa dịka NBA, NFL nke ndị gọlf, egwuregwu ọbụla ọzọ, ịgba ọkpọ, ntụrụndụ na ndị na-eme ejije, egwu, ihe a niile anyị na-ahụ dịka ihe nnọchianya nke ndị ojii n'ala bekee dịka a ga-asị na ha na-emebe ọfụma. ma ọ bụ na ha ji ego. Ihe a bụ naanị otu pasentị ndị ojii. Ọ bụ otu pasentị ndị be anyị, ọ bụghị ndị ojii niile. Ihe ka n'ọnụọgụ ndị nọ n'ala bekee bụ ndị nke ha rafuru n'ime ọnya nke ị na-ahụ onwe ha dịka ndị metụtara ndị ojii. Mana ndụ onye ogbu ọja ahụ dị n'ime ha. Ha meziri ka anyị bụrụzịa onye na-akụ ọja n'ihi n'izizi ọ bụ ha bụ ndị ọkụ ịgba Oge onye na-akụ ọja bịara, ha kwuru na anyị goro ha ọrụ n'ala anyị. Site n'akụkọ ha kọrọ na anyị enyeghị ha ego ma ọ bụrụkwa na e kwenyere na nke a, nke m ekwetaghị. E nyeghị ha ego ha, ha jee lara ụmụaka anyị. Site na nlara ahụ, akụkọ anyị na-ahụ site na ndụ anyị bi na ya ugbu a nọ n'ime akụkọ nke ya bụ onye na-akụ ọja nke mbụ, onye ogbu ọja nke mbụ. Ya mere ugbu a, Ihe mmepụta ihe nke ogbu ọja ahụ ji ihu anyị, o ji ihu ndị be anyị, jiri imi na ọnụ ndị be anyị. E nwere ndị na-asụ asụsụ ndị be anyị na-akọ akụkọ nke onye na-akụ ọja nke jiri ihe ụtọ nke anụ ahụ wee zuru ụmụaka ndị ojii n'ime mmụọ. Anụ ahụ ahụ ntị nọdụ na-ege ya bụ egwu nwere nsi, ọ na-atọ ụtọ, ọ dị ụtọ na ntị nwata ahụ. Uche bụ nke na-emerụghị onwe ya, ụbụrụ na-abụkwa ihe a na-emerụghị emerụ. Ọ bụghị naanị ahụ, ọ bụghị naanị nwaanyị nwoke edinaghị bụ amaghị nwoke. Amaghị nwoke nwere ọtụtụ ogo na ọkwa dị iche iche. Ya mere, ogo na ọkwa ndị ahụ nke amaghị nwoke a anyị na-ekwu bụ mbanye n'ime ụbụrụ ka ụbụrụ nabata ihe o kwesịghị ịnabata. ihe abụghị akara aka ya ihe abụghị ahịrị ya nke o ji abụ ụkpụrụ ya ihe abụghị ụzọ ndị be anyị kwesịrị ịga n'ime atụmatụ ahụ ntụrụndụ ahụ koodu nọ n'ime ọbara ihe e dere nọ n'ime ọbara ndị ojii ebe a ka ị ga-achịkọta akara nke atọ chere akara nke anọ